Dia dhaoibh arís! Táimid ar ais ag plé le, nach bhfuil? leabhar eile. an dtaitníonn ainmhithe libh? Is breá liom ainmhithe éagsúla. Cuma cén saghas, is breá liom iad. Féach ár n-ainmhithe, a bhuachaillí agus a chailíní, mórthimpeall na cruinne agus in. na hainmhithe difriúla a bhíonn acu, tar liom agus feicfimid cén saghas ainmhithe a bhíonn acu thall i Meiriceá Theas agus in áiteanna eile mórthimpeall an domhain. Tar liom! Ar fud an domhain, ár n-ainmhithe. Féach an buachaill ansin. Féach, leáma thiar ar chúl ansin. Caithfidh gur grianghraf ó. Meiriceá Theas atá ann. Bhuel, léifimid an scéal is feicfimid. Ó, sin dathanna deasa, hé? Ár n-ainmhithe! Frances Lincoln Limited a chéadfhoilsigh faoin teideal Our Animals.

i gcomhar le Oxfam. An Cailín agus a Caitín. Seo í Isabella agus tá coileach á thabhairt ar an margadh aici. Duine den phobal Máigheach í. Is i nGuatamala atá cónaí uirthi. Wow, tá sé seo beagnach chomh mór liom féin! Tá an coileach ansin, nach é atá mór! Ar na dathanna deasa atá ar a chuid éadaí, nach bhfuil siad go hálainn! Tá feirm ag muintir Saran sa Bhanglaidéis. Tá an colúr seo gortaithe agus tá sé ag cur leighis air. Tugaim aire do na colúir. Féach an bheirt bhuachaillí agus iad ag tabhairt aire don cholúr atá gortaithe ansin. Tá San Yi agus a muintir ag beathú na gcarbán sa ghairdín traidisiúnta seo sa tSín. Úúú, féach air sin. Ní fhaca mé an méid sin iasc riamh! Féach, táthar ag tabhairt beathú dóibh agus tá na héisc uile ag teacht le teacht ar an mbia, nach bhfuil? Féach orthu. Tá an-chuid ann, nach bhfuil? Baineann Gamachu leis an bpobal Boránach san Aetóip. Feirmeoirí camall iad agus bíonn beithígh, gabhair agus caoirigh acu chomh maith. Is minic a bhíonn cantal ar na camaill. Féach air agus an camall, féach cé chomh hard is atá an camall ansin. Dhá chat agus dhá iasc órga atá ag muintir Dahlys ina dteach i gCalifornia i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Oh, bíonn tart ar an gcat seo i gcónaí. An cat deas, eh? Agus an cailín, tabhairt aire di. Bíonn olann dheas ar na halpacaí atá ar fheirm mhuintir Lucas sna sléibhte i bPeiriú. As olann alpaca atá mo hata agus mo gheansaí déanta. Féach orthu. Agus a hata agus a gheansaí. Feirm coiníní atá ag muintir an chailín seo. I sráidbhaile i Morocco atá cónaí uirthi. Ooh. Peata is ea an ceann seo. Féach air, cé chomh mór is atá an coinín sin. Féach air. Is an cailín ag tabhairt aire dó. Baineann na buachaillí seo leis an bpobal Mundaracúch sa Bhrasaíl. Is breá leo an mhuc seo acu. Bíonn sí sásta nuair a chuirimid cigilt ina bolg. Féach orthu. Cigilt a bolg. Is an muc ansin ina luí ansin. Bain sult as an cigilt. Tá an cailín seo agus a máthair ag tabhairt bia do na géanna. San Ind atá cónaí orthu. Ooh, tá súil agam nach bpriocfaidh sé mo mhéar, an géan sin agus é ag ithe óna lámh agus na géanna eile ag siúl timpeall. Féach, tá an cailín ag iarraidh rud a thabhairt don ghé sin freisin. Níl aon uisce reatha le fáil san áit a gcónaíonn Barfimo sa Taidžíceastáin. Téann sí ar asal go dtí an tobar chun uisce a thabhairt abhaile. Tá na hárthaí seo róthrom le hiompar agamsa. Féach ar ansin. Agus an uisce, caithfidh sí an uisce a chur isteach ansin, agus ansin ar ais abhaile léi ar an asal.

Pé Dia nach í. Féach. So. Stáit Aontaithe Mheiriceá. Féach. Guatemala. Áit a bhfuil an cailín beag agus an coileach ollmhór. Féach. Agus i bPeiriú ansin. Sa Bhrasaíl. Féach. Áit a bhfuil cigilt ar siúl. An Mháratáin. Ó, sin Morocco thuas ansin. agus an Aetóip atá san Afraic freisin agus san Ind, ó, Bangladesh ansin agus i Tajikistan, i lár na hÁise, an tSín, tír ollmhór atá inti. So, b'in scéalta faoi ainmhithe páistí éagsúla ar fud fad an domhain, súil agam gur thaithin an scéal libh agus tá mé ag tnúth le bualadh libh le chéile don chéad scéal eile. Slán!